In sa puntada de oi eus a chistionai de s'iscridura in Sardigna. Candu is sardus ant cumentzau a scriri? S'archeologia si narat ca is primus fueddus iscritus funt cussus de edadi fenìtzia. Oi eus a biri ddoi funt comuncas ainas scrobetas de is archeòlogus chi funt de edadi nuraxesa, aundi ddoi funt giai unus cantu de grafemas de arfabetu. Siguramenti is antigus ant si funt arrelataus cun atrus pòpulus cumenti is miceneus chi giai in su milli cuatruxentus annantisi de Cristu scriiant. Perou A goa de cussus tempus, s'iscridura dd'agataus sempri de prus in edadi pùnica, romana e mezuevali. Pròpriu de scridura in edadi mezuevali eus a chistionai in cussu servìtziu fatu in sa crèsia de Santu Istèvene in Òschiri. Eus intravistau Giogli Pala chi est unu de is espertus de custa crèsia.
Po chistionai de iscridura seus bènnius oi in sa bidda de Oschiri. Cun nosu Giorgio Pala, chi est su gestori de su Museu Archeològicu de Oschiri, grandu connoscidori de custu logu e de sa stòria sua. Duncas, Giorgio, deu benendi innoi apu biu una scrita, naraus, misteriosa, una scrita chi est stètia fata, siguramenti, in su milliguatruxentunorantadus, poita teneus sa data in literas latinas, ma apu scipiu ca ddoi funt parris diferentis apitzus de custa scrita. Prima 'e totu conta si sa storia de custa crèsia m'as nau prima chi innoxi est stètiu scobertu unu documentu importanti meda a intrus de s'artari. Conta si comenti est acadèssiu totu custu. Bha, s'iscrita chi b'est fora in sa pedra nos faeddat de su millebatrochentunonantaduos. Quindi s'annu chi s'istat fata sa chègia, millecuatrocentonovantadue. Pro no nos dimentigare, pensamus a s'iscoberta 'e s'Amèrica e a la cacciata degli ebrei dae sos logus, dae sos logos ispagnolos che los cazzan sos ebreos in su millebatoschentosnonantaduos. Gasi nos ammentamus bene sa data de sa chègia. E poi si faeddat de unu tzertu allodu, allodu, Chie at fatu, chie at costruidu sa chègia, a lodu m'at fatu, narat, a lodu m'at fatu. E poi si faeddat de una data, una data, in millecuatrocentonovantadue, custu narat, millebatroscentonoantaduos, custu est su chi nos narat sa chègia. Poi ite b'at chi nos interessat de custa cosa? Restauros, cando fin fatende sos restauros, intro s'altare idian una maltra cosimada de malta pròpiu, de cimentu, bi bidian cosimada, e non resessian a cumprèndere ite fit custa malta de cimentu.

Comente mai sunt trascorsos totu custos annos prima de sa cunsacratzione? Si si sa chègia est istada cunsacrada in su millebatoschentononantaduos, comente mai l'ant fata in su doighi, in su millenoighentosedoighi? Pro ite sunt passados totu custos annos? Ite b'at sutzessu? Nois non l'ischimus oviamente, nos podimus proare a immaginare pro ite, forsi ca b'est s'altare rupestre chi fit bidu comente un'altare paganu, sa Chègia comente istitutzione no cheriat a che fagher chègias inoghe ca bi fit s'altare paganu, non lu podimus mai ischire custu, una cosa est de pensare però chi podiat èssere una cosa gasi.
Apu cumprendiu. Est unu de is pagu documentus epigràficus de sa Sardigna mesuevali e chi ancoras no est stetiu tradusiu beni, deu apu ligiu unu scantu de de pareris, de interpretatzionis, si chistionat puru de unu unu piscobu chi est stetiu innoi de su milli cuatruxentus noranta a su milli cuatruxentu norantatresi.

Ma ddoi fit prima de custa strutura un'atra crèsia, mancai prus antiga. Teneus documentus o datus apitzus de custa cosa? No, crèsia no, no creo crèsia. Forsis c'aiat calchi àtera cosa, forsis c'aiat calchi àtera cosa, zente narat fena chi c'aiat unu putu acurtzu, Unu pozzo, però non l'amus mai iscobertu nois. Eo l'apo chircadu tantas bortas custu putu nachi fit acultzu a sa chègia, non l'apo mai aciapadu. Però si nois abaidamus fora de sa chègia, in giru in giru li curret unu muru, unu muru li curret, fatu a ferru 'e caddu, paret su putu de Santa Cristina paret, est pròpriu fatu gasi custu muru, li girat acurtzu a sa chègia pròpriu. De s'abside.
De s'abside, pròpriu Ed est perfetu, e podet esser chi ch'aiat in antighidade unu putu, custu podet esser, àter'una crèja no creo, ca sa crèja l'ant fata de fronte a custu altare de pedra, ma forsis ch'aiat unu putu prima. Torraus però a s'iscrita chi ddoi est in foras. Calincunu at nau ca est unu de is documentus epigràficus prus antigus de sa lìngua sarda logudoresa,
Eo no creo chi siat gasi antigu custu custu iscritu chi est inoghe, perlomeno che io sappia no est gasi gasi antigu dà, no est gasi, podet essere importante su chi b'est iscritu ma no antigu in cussa manera cherzo nàrrer. Certu, ddoe funt documentus prus antigus in logudoresu, custu est berus, però. a tenni, naraus, scritura in sardu, in sardu antigu, custa est una cosa importanti poita non funt meras. Seguramente, seguramente.
Apu biu puru chi ddoi funt duas caras. Duas sculturas de caras de ominis o fortzis de feminas, una est in sa in sa s'intrada printzipali e s'atra invecias propriu in pitzus de de s'iscrita. Ddoi est calincuna teoria e interpretatzioni a pitzus de custas caras umanas? Ma naran chi sian apotropàicas, no chi servan a ch'istejare su male, Nos vidimus in crèsias prus mannas, tipu sa 'e Sacàrgia, gai chi bi nd'at traos, demonios, faccias istranas, propriu serviant pro ch'istejare su male, e custas facittas in custas crèsias las poniant propriu pro custu motivu, per allontanare gli spiriti cattivi. Como non nd'isco si cust'est gai pro cussu motivu, ma sas caras in sas crèsias las poniant propriu pro custu motivu.

interpretatzionis diferentis, deu nd'apu lìgiu unus cantu chi comuncas si 'onant a bortas una una certesa, atras bortas invècias abarrau totu aici cumenti una una pregunta chi depit andai a in antis. Est ipotizàbili chi mancai boghendi S'afardassamentu de sa crèsia ddoi siant atras iscritas? Eh, può darsi.
Può darsi, a lu creo, nudda non lu vietat de lu pensare. M'as nau puru ca innoxi in s'àbsidi is antigus s'arregorànt una cosa. Eh, nois amus ciapadu sa pergamena de consacratzione.
E in prus ddoi fiant puru pinturas.
Dae segus de s'àbside sos antzianos s'ammentan figuras, su colore nant chi fit celeste, si s'ammentan quindi fina su colore, si fit azzurru, celeste, custu, e fin pròpiu a dae segus de s'àbside in Sant'Istèvene, però eo l'apo connota sempre gosi, e dae annos e annos est biancu, eo l'apo connota sempre gasi, poi sos antzianos s'ammentan custa cosa Duncas po serrai Santu Istèvini tenit ancora meda de si contai e is iscrobetas, naraus, s'abetant, depint ancora essi fatas. Duncas Giorgio nosu ti torraus gràtzias po custa spiegatzioni, po s'ospitalidadi chi s'asi donau e speraus de si torrai a biri chizi.
Ciao, gràtzias a bois. Po biri ita s'omini de s'antigoriu de sa Sardigna at lassau de iscritu, seus andaus in una bidda, Allai, aundi ddoi esti unu museu piticheddu ma comuncas chi tenit ainas chi spetant sa scridura in Sardigna. Una esti de edadi romana e esti un'epigrafi funeraria, s'atra de edadi mesuevali e si chistionat de unu giuigi, su giuigi Barisoni,

Sa scridura in Sardigna si contat de sa vida ma puru de sa morti de is òminis e de is fèminas chi ant bìviu in s'ìsula nosta. A manu manca podeus biri una scultura, una stàtua de edadi arromana, chi rapresentat una domixedda cun sa crobetura doppio spiovente e a intrus duas literas in sa parti arta DM chi funt po Diis Manibus a is divinidadis Manibus chi fiant is divinidadis de s'oltretomba e a intrus sa storia de sa personi chi est morta. Custa scridura est stetia fata de sa mulleri de Gocaras, chi at bìviu in su sartu de Allai in edadi arromana, e si contat puru s'edadi aundi est mortu Gocaras, trintacincu annus, chi fura Pro so mancu s'edadi mesana de vida de dogna òmini o fèmina de s'edadi romana in Sardigna, est a nai duamila annus a oi. Duncas, cumenti eus biu, sa scritura porit essi religiosa, pregadorias, si porit contai unu contu, opuru porit chistionai de cosas chi ispetant a sa lei.

Unu de is testimòngius epigràficus prus importantis de su sardu antigu est pròpriu custa epigrafe. Custa epigrafe est stètia agatada in su ponti de Allai. Est un'epigrafe in parti in latinu, in parti in sardu, chi mentzionat duus personis importantis po su mesuevu sardu. Unu est su giugi Barisoni e s'atru invecias est s'architetu Giovanni Capula. Duncas sa cosa importanti est no sceti su fatu chi agataus giai literas e fueddus de sa lingua sarda antiga, ma puru sa data. In custa epigrafe est mentzionada custa data, su noi de maju de su milli centu cincuantaseti. Ita est sutzèdiu? Est sutzèdiu ca siguramenti una parti de su ponti fiat sderruta e duncas su giugi Barisoni detzidit de donnai su traballu a s'architetu Giuanni Capula de torrai a fai duas brecas, narat in s'epigrafe, est a nai duus arcus de su ponti chi siguramenti in is tempus si fiant sderrutus, duncas detzidit de torrai a collegai duas partis de s'Arriu Mannu, chi in cussu periodu siguramenti fuat po nai unu tremini importanti aintru de dus sartus o duas partis de sa Sardigna, una cussa romanizada e s'atra invecias chi fuat s'enna de sa Brabaxa.
Su periodu chi s'at lassau prus arrastus a pitzus de s'iscridura in sa Sardigna antiga est stètiu, cumenti in totu s'Europa, pròpriu cussu arromanu. Sa romanizadura de sa Sardigna birit milli e milli perdas cun fueddus, fràsias chi ispetant s'aministradura de custa provìntzia, ma puru totu sa parti chi ispetat sa morti. Eus detzidu de intravistai unu studiosu de epigrafia latina, Claudio Farre de Vitzi, chi s'at contau cali funt is epigrafis prus importantis e prus particularis aintrus de sa Sardigna arromana, spetzialmenti cussa de sa parti prus interna de s'ìsula. Sighei custa intravista.
Claudio Farre, epigrafista de Vitzi, duncas est bènniu de sa Brabaja a si chistionai de un'argumentu chi no est, naraus, de s'edadi aici antiga, cumenti sa preistòria e sa tzivilidadi nuraxesa, ma de si chistionai de is iscriduras de edadi arromana. Duncas, Claudio, nosu boleus sciri candu is sardos cumentzant a iscriri in latinu e cali funt totu is testimòngius chi teneus de cussa edadi in Sardigna.
Bene, s'epigrafia latina in Sardigna inìtziat chin sa concuista de sa Sardigna da parte 'e sos romanos, quindi in età republicana. Però su prus de sas iscritziones chi connoschimus In totu sono nessi milli chimbichentos e sono de età imperiale, quindi primos tres seculos dopo Cristo. Sos sardos initzian a iscrere in latinu già a sa 'ine de s'età republicana, però non lu connoschen bene e mezoran custa connoschentzia in sos seculos successivos. Duncas custa est una cosa interessanti poita nosu pentzaus sempri ca funt is arromanus chi benint, conchistant e scriint puru po is sardus. Depeus cumentzai fortzis giai a fai un arrexonamentu chi biri is sardus comunque protagonistas de sa storia insoru. Puru cun s'iscridura. E duncas cali arrastus teneus de s'iscridura? Deo moi seu pentzendi, sa primu, su primu pentzamentu chi mi 'enit funt is iscritzionis funeràrias, ma nci funt atras meras, cali funt?
Certu, s'epigrafia funerària est sa prus numerosa, ma custa est una cosa de totu su mundu romanu. Però b'amus puru iscritziones sacras, quindi dèdicas a sas divinitates, iscritziones de caràtere monumentale, ad esèmpiu sos miliàrios, sos cipos de confine si naran, opure iscritziones de valore giurìdicu, quindi ad esèmpiu sa tàvola de Istersili, famosìssima, opure sos diplomas militares chi eniant datos a sos militares congedados. As chistionadu duncas de sa tàvula de Stertzili, una un'iscridura chi si chistionat de duus pòpulus, no? Funt galilenses e patulcenses. Ma chini funt diaderus custus duus pòpulus e poita tenint, naraus, sa necessidadi de iscriri Custa, custa batalla, naraus, giuridica.
Quindi sa tavola de Estersili est una copia de una sentèntzia giuditziària chi riguardat una contesa de terrinos tra custas duas popolatziones. Est una, unu documentu databile in su sessantotto dopo Cristo e testimoniat, est istata cussiderata in passatu comente Sa testimoniantza de s'eterna gherra tra pastores e agricoltores, tra romanos, romanizatos e popolatziones internas chi imbetzes fin contràrias a custu tipu de cultura. In realtà, a pompiande bene custu documentu, nos testimòngiat chi su sardu connoschet bene, comunque su latinu, su diritto, ca sos galillenses, cioè sa popolatzione chi traditzionalmente fit cussiderata cussa de sos pastores e chi fit acusata de àere ocupadu in modu illegale sos terrinos de s'àtera popolatzione de sos patulcenses, provat a giustificare e a dimostrare chi est, namus, innocente. Provande a acatare provas, quindi mandant delegatos a Roma pro recuperare documentos, quindi s'ischint mòvere intro su diritu romanu già in sa prima età imperiale. Chistionendi de custa tàvola de Istertzili deo bolo cun s'immaginazioni, no, pensendi a is sardos de s'epoca, chi siguramenti b'andant a Roma cun d-un'abogau, m'arregorat meda puru un'atteru fattu importanti chi est sa Pro Scauro de Cicerone, aundi po certu aspettus est similari, ingunis si ddoe funt sempri is sardus chi scinti comenti si movit giuridicamenti. Ca custu documentu riprendet sentèntzias e quindi istòrias de gestione de su territòriu chi sono betzas de s'età republicana. E quindi namus chi puru si est de su sessantotto dopo Cristo nos dat medas informatziones puru supra de sa fase precedente.
Abarraus chistionendi de territòriu, Poita ligendi unus cantu de libbrus de su passau si pentzat ca is governatoris de de sa Sardigna cumandint totu is popolatzionis, is sardus non si scit poita sparessint e a nai sa beridadi no est diaici. Poita no est diaici, poita tui mi podis contai siguramenti de totu cussas perdas de trèmini chi funt stètias agatadas in unus cantu de logus de sa Sardigna chi si chistionant de popolatzionis chi cuntrollant su sartu o comuncas logus de sa Sardigna, sempri perou comenti nai, asuta de sa giurisditzioni de su guvernu tzentrali. Cali funt custas perdas e cali funt, segundu segundu su parri tuu, is prus importantis? Connoschimus una dechina de iscritziones de custu tipu chi in latino sono cramatas Cippus terminale. Ca sono apuntu pretas chi 'enian postas pro marcare su territòriu. De sòlitu apuntu sono iscritas e poi postas in determinados locos. In certos casos b'amus iscritziones latinas realizadas supra de supportos diversos. Ad esèmpiu, una de sas prus interessantes est s'iscritzione de sos Ilienses chi est istada acatada in s'architrave de unu nurache in territòriu de Bortigali. Custa iscritzione est istada istudiada dae epigrafistas autorèvoles, subra totu Attilio Mastino ma puru Lidio Gasperini, e nos narat chi Cussu territòriu chi b'aiat in palas de custu nuraghe it de controllu suta su controllu de sos ilienses. Nos narat poi un'àtera cosa meta importante, ca b'est sa prima attestatzione o s'attestatzione prus antica de sa paràula nuraghe, o menzus b'est iscritu Nurac, chi est istatu apuntu identificatu e penso chi non b'apat dùbbios, Supra de su monumentu namus prus importante de sa fase protostòrica namus. E duncas teneus unu fueddu chi tzerriaus Paleosardu chi intrat in sa lìngua latina, giustu?
Certu, s'iscritzione no est meta sèmplice de interpretare ca est b'at b'at paràulas abreviatas e b'at paràulas chi non connoschimus, ca si leghet Iliensium, Iura, abbreviatu, in Nurac Sessar. No ischimus si custu Sessar est su nùmene de su nuraghe o puru su nùmene de una zona e quindi si sa tradutzione est diritos de sos ilienses de su nuraghe Sessar o de sos nuraghes de su Sessar, custu non l'ischimus. Però nos narat chi s'autorità romana idet, ischit chi. Cussa zona est de proprietate o suta su controllu de custa popolatzione. Su chi est sutzèdiu in totu s'Europa romanitzada, aundi ddoi funt is romanus, est berus, però de s'atra parti ddoi funt comuncas popolatzionis localis cun is capus de sa popolatzioni, is nominis funt localis, E deu nau ca sa Sardigna no est diferenti de de is atrus logus ondi ddoi est stetiu insoma sa cultura arromana. Abarraus però sempri chistionendi de custas perdas de tremini, cali funt is atras, poita nosu eus chistionau de is ilienses, ma scieus puru, gratzias a is iscritus de idadi arromana, ca ndi ddoi funt atras de is popolatzionis de sa Sardigna arromanizada.
Quindi sos ilienses son sa popolatzione prus famosa de sa Sardigna. Sa sicunna, si ponimus mente a su chi naraian sas fontes e sos autores anticos, est cussa de sos Balari. S'iscritzione de is Balari est istata acatada intra Monti e Berchidda e est istata iscrita in una rocca chi essiat dae su rivu Scorraboes. Su testu, namus, est legermente diferente, ca un'ala b'est iscritu su nùmene de sa popolatzione, a s'àtera ala b'est s'indicatzione chi su governatore de sa Sardigna at postu custa custu lìmite a su territòriu, ma su significatu est su matessi.
Apu cumprendiu, no, deu em'abarrai oras a chistionai de custu arrexonamentu. Duncas, chi una personi bollit aprufundiri totu custus argumentus, ddoi est una manera, naraus noa, tecnologica de de biri totu custas cosas chi s'as contau. Narasi, aundi depint andai, in s'arretza is personis chi funt interessadas. In internet disponimus de unu pagliu de database informàticos epigràficos chi nos permitit de connòschere una pro una sas iscritziones de totu su mundu romanu. Pro sa Sardigna potimus contare puru supra de EDR, chi est unu programma, unu database prus recente chi riguardat totu s'Itàlia. Però oviamente puru sa Sardigna. B'amus mille chimbichentas più o meno ischedas epigràficas, una pro donzi iscritzione, e in donzi ischeda b'amus totu sos datos relativos a ue est istada iscuberta, a su tipu de iscritzione, su testu, sa bibliografia disponìbile e puru sa documentatzione gràfica e fotogràfica. Bellu meda.
Intzandus Claudio nosu ti torraus gràtzias e cumenti narant is arromanus, ad maiora. Ciao grazie.
Candu sa Sardigna biri sa nascidura de s'arregnu de Sardigna in su milli seticentu binti, Medas repertos e ainas archeològicas benint betidos in sa capitale de custu arrennu chi fiat Torino. Ancora oi in is museos arriales de custa tzitade ddoe funt medas repertos de sa Sardigna antiga chi bandant dae s'edade nuraxesa fintzas giai a s'edade arromana. Ma unu repertu est importanti meda po s'epigrafia, po s'iscridura in Sardigna. Seus andaus duncas a Torino po biri sa lastra de Cleon, chi est stètia scrobeta in su milliotuxentus in sa bidda de Santu Nicolò Gerrei.
Seus a intrus de su Museu de is Antichidadis e po nosu ant portau a foras unu de is repertus prus importantis de sa stòria de sa Sardigna.

Su latinu, s'aregu e su pùnicu. Probabilmenti, custu Cleon, chi si fiat ammaladiau in is salinas de Casteddu, bandat fintzas a Santu Nicolò Gerrei po si sanai e fait una pregadoria a Eshmun, in pùnicu, Esclepios, in aregu, e Esculapius, in latinu. Sa cosa prus de importu est chi cumparit unu nòmini, Merre. Chini est Merre? Siguramenti custu nòmini est unu nòmini in paleosardo, est a nai sa lìngua chi chi si chistionàt in Sardigna a prima de s'arribu de su pùnicu, sichè semìticu, e de su latinu. E Cleon, fait una cosa, scriri in sa lìngua latina chi in su segundu sèculu anantisi de Cristu est sa lìngua prus pagu connota In Sardigna, scriri chi est unu scrau alliberau chi at traballau in is salinas. In sa parti arega, chi est sa lìngua chi issu chistionat, no ddu scriri e no ddu scriri nimancu in sa lìngua pùnica, chi est sa lìngua e sa scridura chi nosu agataus in totu sa Sardigna in custu perìodu. Ma su nòmini Merre est abarrau, est abarrau in su topònimo Macomerre, macom bolit nai mercau e Merre, mercau sichè de Merre. Intzandus custa lastra po Antonio Taramelli, chi est stètiu s'archeòlogu prus de importu de sa Sardigna de su millinoixentu, est stètiu siguramenti sa scroberta prus importanti de totu sa Sardigna. Est arribbau innoxi in Piemonte gràtzias a Giuanni Spano, Su canonico Giuanni Spanu, chi dd'iat siguramenti comporau de su notaiu Miali Cappai, e innoxi est arribau. Sa scridura, eus nau chi no est sceti in d-una lingua, est in tres linguas, e no est propriu tradusidura literaria, agataus prus o mancu su sentidu de custa frasi, chi comuncas si contat de una stòria de sa Sardigna aundi est cumentzendi sa romanisadura, ma comuncas teneus ancora sa parti culturali pùnica chi est forti, po totu, naraus, is sèculos anant'e Cristu e e is primus agoa de Cristu, agataus una cultura chi est sincretìstica, nc'est sa parti ancora Tardo nuragesa, nc'est cussa latina chi est cumentzendi ma est ancora forti cussa semitica. Cartagine tenit ancora un importu mannu in Sardigna, ddu cumprendeus cun is edifizius, cun sa lingua e cun sa religioni puru. Unu de is testimongius prus importantis de s'iscridura in Sardigna in s'edadi mesuevali A goa de sa carta de logu funt is cundaxis,, documentus fatus a intru de is monasterius chi si chistionant de donatzionis e atras chistionis chi funt importantis meda po si fai cumprendi a cumenti fiat sa Sardigna mesuevali. Pro custu oi eus detzidu de si fai biri su filmau 3D de sa crèsia 'e su monasteriu de Santu Nicola de Truddas in su cabu 'e susu de sa Sardigna. Ddu bieus duncas sempri de manera tecnològica e eus a cumprendi de prus a cumenti podiat essi custu giassu, custu edifìtziu milli annus a oi.

Su territòriu in ue est saliosu e pastinadu at torradu documentos archeologicos de sa presenzia umana giai da s'edade preistorica. A furriu de su mille e chentz e trèighi, a pustis chi l'aiant fraigada sa famiglia poderosa de sos Aten, l'aiant donada issos etotu a sos mongios camaldolesos po fortiare sa bàrdia de su logu cun unos cantos muristenes benedetinos. In su Midioevu, sa crèsia dependiat de manera direta dae sa diòcesi de Sorres e sas novas subra s'amministratzione sua arribant dae su condaghe de Santu Nicola de Trullas, chi est pagu prus o mancu intre sos de doighi e treghi sèculos. Cust'àteru no est chi unu registru in ue si regoliant sos ammentos e sos atos giurìdicos chi pertocaiant su patrimòniu de sa crèsia o de unu muristene. Su manuscritu, un'ascusòrgiu de informos pro sos istudiosos, at fatu connòschere sos piessignos de custa sotziedade e s'economia sua in custos tempos. Dae custos informos si connòschet, pro nàrrere, sa mannària de sos logos in ue istaiant, chi dae su pranu artu de Campeda che lompiant fintzas a-e custu de Sèdilo. Sa crèsia de Santu Nicola de Trullas est unu de sos fraigos prus de primore de totu su mundu romànicu sardu. A sa puresa de sas formas architetònicas s'annaghet su giudu de sos afriscos de sos primos deghènnios de su de trèighi sèculos chi l'ondrant in intro. In fora su tretu de s'àbside tenet una curnisa a coa, de listeddu dòpiu, una filera de architos e un'elementu partzidore mesanu, una lesena, chi lu partzit in duos. In ambas partes bessit a campu galana una ventana strinta e longa, cussa chi li narant monòfora. Sa carada printzipale, chi est posta a ovest, est partzida in duas partes da una curnisa orizontale. In sa parte bassa agatamus un'intradedda chi tenet un'arcu a sestu artziadu, mentras in sa parte arta una filiera de architus subra colunneddas chi nde faghent una lògia farsa. Postu subra cada colunnedda agatamus unu capiteddu minoreddu, chi li narant in toscanu peduccio, ondradu cun intacas a forma de frore o astratas. Sa crèsia in intro tenet petzi una navada coperta dae duas bòvedas a grughera partzidas dae unu arcu. Faghende acontzos, in su mille e noighentos e norantasete, ant mòidu su rebussu buschende afriscos de su matessi tempus, o canteddu a pustis de sa donatzione de sa crèsia a sos camaldolesos. Oru oru de su cadinu de s'arcu de s'àpside, subra su pìgiu de duas bòvedas a grughera e subra sos arcos, postos in sas pinnas de muru de costados, abarrant sa rapresentatzione de unu de sos temas iconogràficos clàssicos de sa traditzione cristiana, sa trasmissione de su messàgiu evangèlicu de Cristos e de sos apòstulos. A inghitzos, s'ondradura nche abarraiat finas a su pìgiu de su muru in intro de sa crèsia. Postu in costados, cara a sud de sa crèsia, bi fiat unu muristene, semper de ghetu romànicu, fatu cun pedra e argamassa, chi nd'abarrant oe in die petzi sos fundales. Su muristene, Fiat mannu seschentos trenta metros cuadrados, teniat un'inclaustru ue in mesu bi fiat unu putzu chi si biet galu como. A fùriu de s'inclaustru bi fiant aposentos e logos in ue isteiant sos mòngios benedetinos, intre de custos unu magasinu, una coghina, unu refetòriu e unu crocadòrgiu in duos pianos. Bi fiat finas unu campanile artu una deghena de metros. Su chi ant agatadu in sa crèsia de Santu Nicola de Trullas e in sos chirros de muristene ant bogadu a campu paritzos restos de sas fainas fitianas de sos mòngios che discheddos o fiascos imbidriados, terralas ismartadas ispagnolas, congeddos, grassoneras e làntias. Sa crèsia de Santu Nicola, a pustis fatu mustrare su poderiu de sa famìlia Athen, fiat istadu un'amparu malassortadu de unos cantu de issos,